aa kalata yochoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene mupeza bwanji mu tsiku la lero ife bale anu kuno kumudzi wanu unyasanda ayi ndithu mulungu atisungabe amwene pang'ono ndi pang'ono ngati tsokonombwe mtunda uja tukamaliza chaka tukakocheza amwene chakhala chaka cha zitopotopo zake chaka chimene manyasafe timaoneka kuti sitikudziwa kuti kodi ndiye pamenepa ndiye titani mwati pamenepa ndiye tilowere kuti mayendedwe ake awa akhala bwanji zochitikachitika kuchuluka amwene kumafikanso poti ii abale mukadatipumutsako ku zinazi mwamva tikufuna tipume ife mundilole achimwene mopitirira ndi kalatayi ntayire kamtengo basi zomwe zija za kwezy zimene zikupitirizabe kutumikira manyasa modzipereka pano tikhoza kuima pachulu ndi kulankhula moona mtima kuti na tikakamba nkhani ya maulendo a pa basi kwathu kuno ndiye kuti tikukambatu za kwezy ndipotu basi zokhazo zimene mbiri yake chiyambireni yakhala yabwino ndiye ndi imeneyi basi kwezy buses munthune mmutu mukuyenda zambiri amwene nkhani zokuno ndi sizikukata ayi ngati nyasaland sitikudziwa kuti kaya ndiye zithera bwanji kaya pena pake tikakhala achimwene sitikumadziwa kuti kodi ngati nyasaland tikufuna chiyani kwenikweni chifukwa tikumakamba izi lero mawa ukamba zina nkhani kungokhala mbwee ujeni ochatsika monga mwa nthawi zonse apita kunsuma kunja. Ulendo uno sitinalankhule kwambiri ngati mmene timakonda kulankhulira. Kaya bwanji kaya? Mwina basi tangofika povomereza kuti aa basi nanga tipanga bwanji? Chifukwa za maulendozo ndiye tumalankhulatu kodi amenewa bwanji? Ee kuyendayenda chifukwa chani? Akamwendo njira awa. Panopa tadekha kaye achimwene. Kungoti pena pake zimadzaoneka kuti ngakhale tilankhulebe anthu akewa aa ngati akumamva ngati kaya mwina koma pena zimadzaoneka kuti chimene amanga apa akakamira chimenecho basi zilipo nkhani zochuluka zimene mpakana pano tikumati tikakhala timaona kuti a i think izizi kwathu kuno sizatha ayi posachedwa apa paja ndidakulemberani za marita the pangolini ndidakulemberani kuti ena ake adayesera kuti amumbwandire koma nkhani yake yathera mapenate ndiye ndinakuuzanisoni kuti Kwakhazikitsidwa komiti yapadera younika kuti kodi nkhani imene ija inayenda bwanji, ndani anakamubwandira Marita, chifukwa chake chidali chotani. Monga ine ndemwe, ndikudziwa kuti nanunso munali odabwitsika kuti mpakana komiti yathunthu kukaona kuti zidayenda bwanji? Kapena nkhani ndi yoti ayi basi papite kaye mphepo, anthu mitima izizire, aziti nkhani ifufuzidwa, nthawi ndikumapita ndithu? Za komiti yofufuza Ndakumbukira anthu ena ake atatafuna ndalama za muliri wa kolona kwathu kuno. Pajanso kudali kufufuza. Chonde fufuzani manyasa adziwe choonadi mpakana pano amwene kuli zii. Nkhani inathera m'mazira. Kuli zii! Zimene zidachitika ndi ndalama zathu za muliri, Mulungu yekha ndi amene akudziwa. pepani mutikhulukirabe nanga si Bwande ife tinzeru tathu toperewera ati mukudziwa inu nanga si anyamata asande 2 ndiyebe pena pake maganizidwe athube amakhala operewera koma ndikumaonabe ngati kwathu kuno kwalowa tsopano kakhalidwe komafuna kukhazikitsa zinthu zina zake pamene pali kalenso zina Tili ndi anthu ochuluka m'bomamo odziwa bwino ntchito yawo, akadaulo ozitsata kwambiri. Koma nthawi ikakwana yoti aonetse luso lawo pa ntchito imene amaidziwa kwambiri ndiye tikumakhazikitsanso makomiti apadera oti agwire kale ntchito imene makosana ena ake alipo kale amwene. Izi zofufuzafufuzazi, alipo kale ena ake amene timawapatsa kale ndalama mwezi ndi mwezi. Anakamwera mainki pa ukadaulo wofufuzafufuza. Amatha kufufuza ngakhale kuti apeze kholo la nalimata mtundu wa nalimata anabadwa analimata angati anabadwa chaka chanji ndi zina zambiri makosana amene ntchito yawo ndi yofufuza koma ikafika nthawi yoti agwire ntchitoyo ndi ayi taika komiti yapadera kuti ifufuze nkhani ya Malita wa pangolini koma ndizoona kuti pamenepa mpakana komiti yathunthu mpakana anthu kukalumbira kuti ineyo Bwande Bwantasa ndithu m'makata baibulo ndikunenetsa kuti ndifufuza chinatsitsa dzaye kuti Malita achitidwe chipongwe so help me go, so help me god aja matekitivi aja ntchito yawo si imeneyi mwati kapena nawonso mwina make akhala mu gulu lofufuzidwa komabe ndimangoona ngati pena pake zochitika zathuzi zimapangitsa ntchito zina zake kwathu kuno kuti zisamakhale zofunikira. N'nadandaulaponso nkhani ngati zomatenga asilikali ankhondo kumakawagwiritsa ntchito zimene mapolisi amayenera kugwira. Ukachita kutenga gulu la ankhondo akuti tiyeni kuno mukalondere ana olemba mayeso kuno. Ana olemba mayeso kumalemba mfuti ili pamutu pawo, mumtima akudziuza kuti, Eh! Amenewo ndi asilikali? Mapolisi aja ndiye kuti paokha si asilikali ayi. Awa ndi enieni awa. Zotsatira zake kukakhala chipolowe mapolisi akapita anthu osaopa ayi kugenda apolisi mtundu wonse kuwachitira chipongwe. Nanga si ngati dziko tatsogoza kale kuti ayi awa paokha sangagwire ntchito pakufunika agulu lankhondo. Amenewa ndi enieni. Chonsecho maguluwa amaphunzitsidwa zosiyana, ena chitetezo cha m'dziko mommuno, ena chitetezo cha m'malire a dziko ndi mayiko ena. Kaya, mutikhululukirabe achimwene, komabe zinazi zikufunika kumazichita mosamalitsa. Ndimangolingalira achimwene za anthu ochuluka ku nthambi ya boma yoona za ntchito, ndiye kuli mabilidala kumeneko, ndiye kuli makalipentala, ndiye kuli a zamagetsi, kaya ndi a za mapaipi a madzi, kuli mtundu wonse wa anthu ogwira ntchito, koma basi china chake chokhudza magetsi chikasokonekera ku nthambi ina ya boma amati tapitani mukasakesake anyamata m'makwalalamu abwere atithandize apa zativuta koma mmesa alipo kale ku nthambi bwanji osapita kumeneko mukangotenga anyamata akumangokhalira kuyenda bawo kusowa chochita aja maofesi a boma mipando yopotchokapotchoka ngati kumeziyamu chonsecho kuli makalipentala ku nthambi ya ntchito angokhala basi nanga apanga bwanji anthu asankha kukatenga ampalamataba m'makwalala amwene ndiye boma lili ndi vimagalimoto vochuluka osati masewera vingokhala amwene siziyendayi akuti zidawonongeka chonsecho kuli nthambi yathunthu ndithu yoona ndi kukonza magalimoto basi ili phee anthu amangokhala akumadikira tsiku limene adzakuwe kuti heyi tikugulitsa magalimoto zosayendazi thamangani kusintha kaganizidwe kuyambenso pena pake ndi anzathu am'bomamo kuzipatala njinga zoyendera odwala zambirimbiri koma zogulukaguluka mateyala mabedi amene ogonapo odwala kumachita kusowa koma pena pake kungowaunjika mabedi ambirimbiri othyokathyoka koma kodi sitingapite ku nthambi ya ntchito kanena kuti tabwerani mudzatiotcherere mabedi othyokawa tabwerani mutikonzere magudumu a njinga zoyendera odwalazi adziyendera odwala ee nyasalande koma anakonza mwamva inu ndife olemera kwambiri koma ndife osauka m'malingaliro nchifukwa chake enake amabwera kumadzatilanda malo amadziwa maganizidwe athu pena pake ndi ofoyira choncho cha ku Chitipi uku mkuLilongweku m'mudzi mwa Nakutepa basi wina wake obwera wakhungu la psyuu kudzalanda ndithu malo poyerayera malo amenewa eh, nganga basi nga, dambo limeneli ndanga basi amene akuti mfwe aona nyekhwe basi mafumu ozungulira khuma khuma mwanjo amenza amwera achilinde azalera ameke akathirani ndithu kumasowa mtengo wogwira dziko lokhala lawo lomwe kodi zija zoti obwera samaphangire malo zija zili pati mabwana tathamangirani ku Chitipiko kwa Nakutepako anthu wamba akuzunzika koopsa dziko lokhala lawo lomwe ujeni eh, ziliko ndi eh, mwatipanikiza nazo inde koma ujeni msewu wa Khonjeni kupita ku Makapwa ah, bwanji kodi iyayi iyayi anthu achita kukhala ngati sali sali m'Nyasaland mwamuno muja adayambira kutakatakapo ndalama zake anadya ni ndani koma Mabwana kutundako tifufuzireni Khonjeni to Makapwa road zili pati? Ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi a Bulande amavuta ku Nyasalande sungamvetse